n b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka nin video k'a bɛɛ lamɛn bɛɛ lajɛlen k'a partage maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛn ko dɔ da kuma dabila an k'a dabila sisan vraiment ka ɲɔgɔn ka vocal ta ka baneni kɛ k'o bila an ka karamɔgɔw nenina an ka dɔnnibagaw nenina an ka jamanakuntigiw dɔgɔyara an ka minisiriw dɔgɔyara mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ bilen min ma dɔgɔya donc ne b'a fɛ sisan maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka nin bɛɛ dabila mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ mɔgɔ ka vocal ta ne kɔni bolo sisan n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka vocal yɛrɛ ta k'a bila a si a si tɛ k'a ɲɛda bila dɛ a si tɛ k'a ɲɛda bila a si tɛ k'a ɲɛda bila mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka mɔgɔw ka vocal ta n'i y'a jateminɛ sisan a bɛɛ u bɛɛ dogolen don u ka video kɔfɛ an de bɛ k'a partage an silamɛw de bɛ k'a partage ne bolo maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka nin ko bɛɛ dabila an ka nin ko bɛɛ dabila walayi bilayi maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw ka bɛn maliyɛnw an ka bɛn ko b'an kun kan ko b'an kun kan min ni nin si tɛ kelen n'i y'a jateminɛ an ka nɔrɔ filɛ nin ye tubabu bɛ k'an janfa an yɛrɛ kana an yɛrɛ janfa n'i ye mɔgɔ jɔn de bɛ a ka denmisɛnninya la k'a ma deli ka baneni kɛ a tɛ yen o mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ o mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ ko min ma deli ka baneni kɛ a tɛ yen donc ne mɔgɔw kɛlen bɛ ka mɔgɔw ka vocal de ta sisan an balimamusow ee masa k'olu neni facebook kan anw de bɛ k'o partager a bil'i kunkolo la e bɛ k'a partager i balimamuso bɛ yen dɛ muso fana b'i la dɛ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka video k'a partager tan walayi bilayi a bil'i kunkolo la ko balimamuso dɔ b'i la dɛ ne b'o de fɔ ne sɛki umaru tijan an sigilen don bɛn de la an sigilen don bɛn de la k'an ka bɛn e bɛ ka an ka karamɔgɔw ta k'olu vokaliw ta k'olu bila dɔ bɛ dɔɔni ka vokali ta dɔw yɛrɛ taara ka taa ka taa an ka karamɔgɔba n'o usumani madani ayidara ye k'o fana neni u ka video kɔrɔba minnu tɛmɛna tɛmɛna k'olu ta k'olu bila an t'olu tile la bilen le temps passé ne revient plus le temps passé ne revient plus an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ko ko n'a tɛmɛna a tɛ na bilen maliyɛn sisan an t'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i y'a jate minɛ walayi bilayi hali ras bath taara ka taa usumani madan ayidara fɛ yen a ko ko bon k'i bɛ duloki bɔ ras bath y'a fɔ ko bon k'i ba cɛ de ye ne ye ɛ cɛ o tɛ sina o tɛ o tɛ kulonkɛ dɔ ye mali la ɛ o kulonkɛ ba ye mali la dɛ donc maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛn an ka nin bɛɛ dabila partageli e tɛ mɔgɔ min dɔn e tɛ mɔgɔ min dɔn yɛrɛ e tɛ mɔgɔ min ɲɛda dɔn k'o partager nafa jumɛn b'a la donc an k'olu dabila parce que dɔw de sigilen don facebook la ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw ka vie ɲɛɲini ka mɔgɔw ka vie dɔn donc maliyɛnw sisan an tɛ kilasili k'o la an tɛ foyi k'o la mais an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne b'o de fɔ o don ko n ye video dɔ kɛ eh, minɛriw kan n y'a fɔ n ko eh, avuru yan depitew ni mɛriw u ye kariti di yan o kariti n bɛ se ka minɛri bɛɛ defan bi an bɛ yɔrɔ min na bi k'a daminɛ avuru fo faransi bɛɛ ne bɛ se k'a bɛɛ defan donc maliyɛnw sisan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nɛnɛ bɛ ka bɔ maliyɛn bɛ ka si kɛnɛ ma jɔn de bɛ ka video kɛ personne ne sɛk umar tijani kelen dɔrɔn de bɛ ka video kɛ jɔn de bɛ k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka si kɛnɛ ma jɔn de b'a kɛlɛ la réseaux sociaux la faransi yɛrɛ kɔnɔna la ni ne sɛk umar tijani tɛ a tɛ yen ne de taara ka n débrouiller k'a karitiw n'a fɛn bɛɛ k'a bɛɛ ɲɛɲini et puis k'a bɛɛ dɔn et puis ka tila ka taa n sigi fɛnɛ avocat fɛnɛ fɛ yen n'aw tɛ mun dɔn fɛnɛ n bɛn'o fɔ aw ye bi k'an sigi ka cours ta cours mun fɛnɛ don i ka kan ka taa kuma minnu fɔ i ma pour que u k'i ta minɛriw ni fɛnw bɛɛ la ne y'a bɛɛ sɔrɔ bi k'a ban pewu a bɛɛ bɛ n kunkolo la n'i nana n'i ka dossier cogo o cogo ne bɛ se k'i defan cogo min na i ka kan ka kumakan kumakan kumakan mun fɔ i ma ne bɛ se k'a bɛɛ f'i ye bi maliyɛn an tɛ bɛn ten est-ce que dɔ kuma ma se bi maliyɛn an t'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don o don ni dɔ tɛ ka nin kɔrɔmatigɛ facebook la dɔ bɛ ka nin kɔrɔmatigɛ facebook la maliyɛn sisan k'o bɛɛ dabila an ye fa kelen ba kelen n b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen sinankunya a bɛ mali le la n'an ka dun walahi bilahi mali le don maliyɛn bɛ hinɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan wa maliyɛn bɛ ɲinɛ ka ɲinɛ ko kɔ ka ɲinɛ ko kɔ ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan siya bɛɛ kan donc i bɛ taa sɔrɔ tɔw bɛɛ tɔw bɛɛ arankini ye mais maliyɛn tɛ arankini ye dɛ an t'an tɛgɛ fila di ɲɔgɔn ma an balimamusow ka neniw an ka karamɔgɔw ka neni e mɔgɔ jɔn bɛ mali la ko min ma deli ka baneni kɛ a tɛ yen o mɔgɔ tɛ yen k'i ka denmisɛnninya kɛ k'a ban k'e ma deli ka ba neni kɛ a tɛ yen donc n'a bɛ ka an ka karamɔgɔ karamɔgɔw dɔgɔnin ta n'o ye tajɔn ye k'o bila facebook ni fɛnw kan k'o yira k'a fɔ ko bon o de ka ba neni vocal filɛ nin ba neni vocal minnu bɛ yen dan b'a la ni bɛɛ y'i ka ba neni vocal bila sisan dun jamana tɛ ci yan han jɔn de bɛ n ka mɛn ko ba neni vocal tɛ min kun dɔ fana k'o fɔ ne ye o tɛ yen mais bɛɛ y'a kɛ an yɛrɛ tun bɛ jikɔrɔni jikɔrɔni para cɛ dɔ tun bɛ ko jamɛkɛ n ka tun bɛ ba neni leçon de sɛbɛn ka ba neni leçon i bɛ taa ekɔli la cogo min na ka ba neni k'a leçon k'a sɛbɛn mais olu bɛ min bi olu bɛ kiyama olu taara ala fɛ an k'a bila an kunkolo la bila i kunkolo la don kelen walayi bilayi nka mɛna i bɛ siri de k'i siri k'i t'i da cɛkɔrɔba nin kɔrɔfɛ cɛkɔrɔba nin bɛ yen dɛ a tɛ sunɔgɔ a tɛ sunɔgɔ wa a b'a ɲɛna don o don cɛkɔrɔba bɛ sanfɛ dɛ maliyɛnw sisan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛn minnu bɛ ka na ji kan a caman bɛ yen fa bɛ ka don a la mais aw t'o kalama caman bɛ yan mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yan olu b'u somɔgɔw yɛrɛ fɛ ka wari ci u ma pour que k'u u denw lasegin bi minnu bɛ ka na ji kan a dɔw bɛ yen walayi bilayi n'u bɛ so kɔnɔ n'u bɛ si yan u bɛ kule de u bɛ pan walayi bilayi u bɛ pan a tɛ se ka video k'olu dɔ kan don o don dɛ karisa bɛ tan dɛ karisa bɛ tan dɛ karisa bɛ tan dɛ karisa ka vocal bɛ n bolo dɛ ne de karisa kɛ tan tan e eh, karisa kɛ tan tan ne b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tɔgɔ tɛ ɲini facebook kan o n ko tɔgɔ bɛ ɲini aw ka du de kɔnɔ aw ka du an ka taa an ka taa an ka taa ɲɔgɔn ka du lajɛ bani minnu bɛ ka video kɛ dɛ an ka taa ɲɔgɔn ka du de lajɛ sisan karisa min ye baara kɛ karisa min ye baara kɛ an bɛ se k'a dɔn sans i m'a ye tu vois karisa min ye baara kɛ karisa min ye baara kɛ dɛ an b'o de dɔn tɔgɔ tɛ tɔgɔ tɛ ɲini nin kan o nin bɛɛ fu de o parce que e yɛrɛ kelen na e yɛrɛ kelen ne b'o de fɔ quoi e yɛrɛ kelen e kelen yan faransi yan i tɛ se ka mɔgɔ bi saba labɔ mɔgɔ bi saba i tɛ se k'a labɔ bon ni ne ko sisan san san avuru kɔnɔna la ko n bɛ maliyɛn kɛmɛ labɔ n bɛ se k'i labɔ parce que a danna dara n kan t'as vu an k'olu de dabila maliyɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan an ka bɛn karisa bɛ oui la karisa tɛ non na nin bɛɛ maliyɛn den ne an kana kɛlɛ foyi la wuli mɔgɔ minnu bɛ ka vokaliw ta sisan sisan k'a bila k'a partager vraiment maliyɛn y'a kɔlɔsi maliyɛn an k'a kɔlɔsi dɛ an ka karamɔgɔw walayi bilayi ne ka depuis diɲɛ dara ne b'o de kuma fɔ an k'an ka karamɔgɔw bonya karamɔgɔw ye mun kɛ anw ye walayi bilayi ala de b'a dɔn an k'an ka karamɔgɔ dɔn an ka karamɔgɔw ye a kɛra usmani madani ayidara ye wo a kɛra suala baya ayidara ye wo a kɛra karamɔgɔ karamɔgɔ n'a bɛ mali la vraiment an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn dɔn an kɔrɔ ye a kɛra eh, hali jo bala sanogo ninnu bɛɛ t'as vu an bɛɛ ka ɲɔgɔn de bonya an kɔrɔkɛw don bɛɛ k'i kɔrɔkɛ dɔn n'i kɔrɔkɛ manela sise ninnu bɛɛ b'o la bɛɛ lajɛlen b'o la bɛɛ k'i dɔgɔ dɔn i dɔgɔ ye bani an ka karamɔgɔw walayi bila n'an m'u bonya n'an m'u bonya mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'u ka vokalu ni fɛnw ta sisan k'a bila rezo sosiyo kan k'an balimamusow ta k'olu neni mɔgɔw de fana bɛ ka sɛbɛnni fana kɛ walayi bilayi k'o kɛ ne ne ka desizɔn ne ka desizɔn yɛrɛ k'i ye dɛ hali ni ne y'i tɔgɔ sɛbɛnnen ye i bɛ ka neni kɛ dɔ ka pazi kan ne b'i bulokɛ ni ne y'a ye walayi bilayi ni ala na kɛra cɛn kan mɛ n bi n bɛ n tɛgɛni digi kan dɔrɔn n b'i efase ka bɔ a la n b'i efase ka bɔ ne ka facebook la wala n'o tɛ ne bɛ yɔrɔ min na bi walayi bilayi hali ne ka to ka video kɛ hali ne ka video kɛ a man di tubabuw ye sisan an bɛ yɔrɔ min na bi i m'a ye ko ne kan ka ka n ka ko bɛɛ kɛ dogoli de la o de la ne bɛ na n bɛna whatsapp dɔ de créer ka to ka nimoro di mɔgɔ minnu bɛ na ji kan ka eh, ka eh, eh, denmisɛnninya defan quoi hali ne yɛrɛ bɛ to ka taa kuma dɔ la pari k'olu defan mɛ maliyɛnw sisan kilase kilase kilase kilase kilase nafa jumɛn de bɛ nin kilase la e bɛ karisa kilase nin bɛ nin kilase nin bɛ nin kilase nafa jumɛn b'a la e tɛ ne balo ne t'e balo han a bɛ mɔgɔw ka vokali k'o ta a tɛ mɔgɔ yɛrɛ de bonya bilen bonya c'est que maliyɛn yɛrɛ de tɛ mɔgɔ bonya bilen facebook kan han bɛɛ yɛrɛ sɛnɛgalɛw sɛnɛgalɛw bɛ k'an ka kumaw lamɛn burukinabew bɛ k'a lamɛn ivoiriyɛnw bɛ k'a lamɛn han diɲɛ bɛɛ bɛ k'i da don an ka kuma la hali gineyɛnw bɛ k'u da don mali kuma la hali ivoiriyɛn ivoire kɛlɛ kɛra ka ban maliyɛn den jɔn delila ka video kɛ maliyɛn den jɔn delila ka bɔ ka video kɛ nka mɛ k'a fɔ ko ivoire kɛlɛ bɛ tan tan tan ivoire président bɛ yan mɛ n ko ivoiriyɛnw bɛ k'u da don mali kunkanko la o ta anw yɛrɛ yan parce que an yɛrɛ tigɛra anw yɛrɛ la donc an k'o de dabila han vraiment an k'an karamɔgɔw dɔn an karamɔgɔw ye quoi an k'an kɔrɔ dɔn an kɔrɔ ye donc vraiment walayi bilayi ne ne ni ko continuera comme ça ne bɛ n ka facebook n b'a ferme ne b'a ferme n ka nimoro bɛ mɔgɔ min bolo walayi bilayi an bɛ continuer ta e b'an ka karamɔgɔw dɔgɔya k'o vokalu ta k'o bila ko baneni baneni baneni jɔn de bɛ mali la min ma deli ka baneni kɛ a jɔn de bɛ yen e b'i kanto k'e bɛ taizɔni ka fɛnw bila bila bila bila bila han a jɔn de bɛ yen a jɔn de bɛ ko min ma deli ka neni kɛ cɛ an ka ɲɔgɔn bonya kuwa ninnu de ye fa kelen ba kelen ɲɛ bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn la mali la ninnu de ye fa kelen ba kelen a caman a caman bɛ video kɛ la ka mɔgɔw neni neni neni aw bɛɛ bɛ maloya kelen kelen yan mɔgɔw ka kɛlɛ ni kɛlɛw tɛ ka ban mɔgɔw ka kɛlɛ ni kɛlɛw tɛ ka ban mais bɛɛ k'i sigi walayi bilayi an ka ɲɔgɔn de bonya quoi an k'an balimamuso dɔn an balimamuso ye a bɛ mɔgɔw ka vocal ta ka musow neni e ni ala cɛ kamalenkɔrɔ bɛ se k'i sigi cogo di nka mais ka musow neni o de la a fɛn fɛn bɛ yen a fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ a a bɛɛ a fɛn fɛn bɛ yen ko a bɛɛ bɛ ka kuma video kɔfɛ n ka cɛ bɛɛ k'i pɛrɛ dɛ bɛɛ bɛna dɔn kelen kelen walayi bilayi bɛɛ bɛna dɔn kelen kelen yan an ka karamɔgɔw bɛ dɔgɔya an ka an balimamuso bɛ ka neni k'u k'u neni e cɛ ne b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen walayi bilayi mɔgɔ mɔgɔ b'i da fa muso la k'a neni muso ma jigin i ɲɛna de ne muso ye tubabu ye ne denw jiginna n ɲɛna n yɛrɛ ɲɛ n b'a minɛ n tɛgɛ la o don i b'a dɔn ko ala ye min ye ni muso jiginna i ɲɛna don o don i t'i da fa i t'i sɔgɔm i i tɛ se ka video kɛ nka mais k'i bɛ muso neni quoi donc ne b'o fɔ bɛɛ lajɛlen maliyɛnw n ye nin video janya bi pour que n bɛ dusu mun na bi walayi bilayi ne bɛ ka vocal mun ye bi ne b'o de fɔ dɔw bɛ ka ko dɔ kɛ réseaux sociaux la i kelen n'u kelen walayi bilayi mais u tɛ sɔn k'a kɛ u tɛ sɔn k'a kɛ donc o de la maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan ko dɔ sera dabilali ye bɛɛ lajɛlen ka nin video partager ko dɔ sera dabilali ye dɛ an ka nord problème bɛ yen faransɛw bɛ ka mun da anw kan n'an b'o dɔn walayi bilayi an bɛ kɛ an bɛ kɛ an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔn minɛ de parce que n'an ma ɲɔgɔn minɛ walayi bilayi an tɛ se ka nin kɛlɛ ban n b'o fɔ a ye bi an ni ni tubabuw bɛ kuma yan voilà an ni tubabuw de bɛ kuma yan n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walayi bilayi mali nord n'a ma san tan kɛ han a k'a fɔ ma tu a tɛ ban parce que en tant que nin kɛlɛw bɛ yen walayi bilayi nka mais nin problème fana bɛ kɛ nord la parce que tubabuw yɛrɛ b'a fɔ quoi k'an tɛ ka bɛn wa an fɛn fɛn bɛ ka message ni fɛnw écrit k'a sɛbɛn facebook la tubabuw bɛ k'an bɛɛ contrôler kelen kelen kelen kelen o de la ni ne ye k'i bɛ ka manamanakan sɛbɛn ne ka facebook la n b'i effacer ka bɔ n ka facebook la ka tila k'i ka message k'a supprimer kuma bɛɛ ne bɛ n ka fɛn lajɛ kuma bɛɛ ne bɛ n ka commentaire lajɛ maliyɛn an tɛ bɛn maliyɛn an tɛ bɛn an ka karamɔgɔw an ka karamɔgɔw k'olu ka vocaliw ta ka tyson ka vocal ta k'o kɛ baneni jɔn de bɛ mali la min ma baneni kɛ

ka tila ka na tyson ni fɛnw bɛɛ la tututu e de bɛ k'o video ta k'olu partager walayi bilayi n bɔra ka a kuma dɔ de mɛn san san san mɔgɔ bɛ n fɛ yan mɔgɔ nana n fɛ fo vakansi la u bɔra suisse ka na voilà ni n y'a ye mɔgɔ mɔgɔ la n bi n bi n b'i supprimer wa ni n y'a commentaire fɛn fɛn ye ni n donna commentaire fɛnɛ kɔnɔ ni n y'i ka commentaire fɛnɛ n b'i supprimer ka bɔ n ka fɛn na i ne tɛ ɲɔgɔn ye quoi ne tɛ dɔgɔya fɛ voilà ka an balimamuso ka vocaliw ta k'olu bila a b'o partager a b'o fɛnw kɛ a bɛ ka manamanakanw sɛbɛn n balimaw a t'a dabila ko dɔ sera dabilali ye dɛ n'an ma bɛn walayi bilayi mali tɛ dilan n b'o fɔ a ye bi ne ni bɛnko kuma nin de fɔ n'an ma bɛn n'an ma bɛn walayi bilayi mali a tɛ suma ni ko ne ka vocal ye ni ni eh, eh, comment on appelle ni ko n ka video ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw bɛ ka si paris yan mɔgɔ bɛ ka si paris yan jɔn de bɛ ka video kɛ personne ne filɛ ne bi walayi bilayi n bɛ n disi gosi ne ye min kɛ mɔgɔ ye walayi bilayi ala de b'a dɔn kira de b'a dɔn nabi ɲumanw de b'a dɔn n t'u fa dɔn n t'u ba dɔn n tɛ foyi dɔn voilà dɔw bɛ kɛlɛ la walayi bilayi ne ye dɔw yɛlɛma k'u kɛ k'u kɛ k'u kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye pour que n ka mɛ eh, fɛn ka d'u ma yan mais alamaden an ka siran ala ɲɛ an ka ɲɔgɔn bonya sisan walayi bilayi an ka ɲɔgɔn bonya min y'o ye sisan an ka ɲɔgɔn bonya an k'an ka karamɔgɔ dɔn an ka karamɔgɔ ye k'an ka karamɔgɔ ka vokali ta k'o bɛ baneni na bɛɛ ye baneni kɛ ne b'a fɔ bi bɛɛ ye baneni kɛ voilà donc a video mɔgɔ mɔgɔ y'a ta ka a se ne ma n b'i supprimer ni n y'a y'i ka page fɛnɛ la n b'i supprimer donc voilà mali dabɔra de ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc ne b'o fɔ bɛɛ lajɛlen donc tyson bɛ neni mun na ni ne y'a ye mɔgɔ mɔgɔ kun n'i y'a partager ka se ne ma n b'i effacer ka bɔ n ka vie la wa hali an tɛ ɲɔgɔn ye bilen